igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ebe anyị nọ tata bụ na nke ụgbọ Nkpọ with nwaanyị Ụmụoji Teresa Ofojie ọfa anwa ọ kwere ya na nkwa ka ọ bịa imezu ọ sị anyị na ọ tata ebuli egwu bịa mana anyị ejenụ ka anyị mara ife ụgbọ dobere anyị nke onye chikwa ya zelu ọ mụ na ụmụnne m so ejima ofu otu ọmalịcha anyị abịago Gịnị ka anya mụ na-afụ ifa n'ọgbọ a? Gịnị ka anya mụ na-afụ ifa n'ọgbọ a?

This is how it feels.
Ụgbọ ekene gị igwe Ụmụoji ekenekwa m unu ọra bịalụ ije ekene m unu Igbo ekene m unu Igbo ekene m unu obodo dike Idemili ekene m unu a sị m na ọ ka m kene everybody bịara ebe a n'ụbọchị taata kenekwanụ ụgbọ special na ọ nọkwa na ọnọdụ ka ọ mụwa ka o bunyere ya maka na ọ bịa sị anyị jesia na nke nwaanyị Ụmụoji ọ sị ha na ibi ya ama ndịkwa na ọ ya achọkwala ya moto sị nke moto ya ka mma Sienna Sienna m chekwa na ọ ife njakịrị na ọ ewetago nekwanụ Sienna a na-akụkwa aka ebe a je nenekwa anya na ọkwa nke nka ọkwa new Sienna new Sienna so a sịkwa m na ọ ka m kene ụgbọ m kene gị na special way maka ọ mụwa ka i futere anya futekwa nwaanyị Ụmụoji m sịkwa na ka m gwakwa ọra bịalụ ije na ụwa bụkwanụ nwayọọ nwayọọ o nwe ndị ya azụ n'ụtụtụ nwe ndị ya azụ n'efifie nwe ndị ya azụ na mgbede mana ọrịa ọnya ọnya n'ike eme ụwa ọ bụ ị fụ na egwu o tilu mgbe nwa afụ na ọgwụ ya ka oli ọgwụ ya ka oli kịta wee bịa bịa wee sị ya nwaanyị ọma ya etinye akaụntụ ya na Friday bụ my birthday na egwu ya ka ntị iji celebrate my birthday ya etinye akaụntụ ya i si eweta akaụntụ ọ mara m ọtụbụ ụjọ fili enu ego niile batasịa ndị anala ya ị sị mba na m jakwalụ gị biko na kopụkwalụ na chineke ụjọ na-ekenekwa gị kene ife na-emelu gị ka asịkwa m onye nke e na-elu ka m lapụ igwe Ụmụoji biko na ọ ya agakwana ya mma n'ọnwụ daalụkwa n'ụwa

ị ga-eweta akaụntụ nọmba ọ ga-atụnye na 1 million naira Hey, one million naira, one million naira. Ọ na-ekwu. n'elu mama mama sị ka o gosi zeus key moto ọ sị zeus bịa nene moto enye mụ ihe m mee ka enye m moto bịa na ruo zeus amazi emeghe moto maka obi aṅụrị ịma na ọ na-abụ abanye exam hall o nwee ebe ata ya agbagide gị na exam hall a jụọ mmadụ ka esi spelling is life is good my generals onye ọma Timothy onye ọma samuel to god onye ahịa forward onye ekwu mmadụ mana nọ ya ahụ

General eze mgbapụ ụtụtụ ekene gị ezigbo mmadụ
etu ọ sọla enu ụwa ya dobe isi ebili mmili tụsịa n'enu ụwa ọ ya-ejelili zulu ike maka na mbọsị chukwu kelụ mmadụ ka chukwu delu ife onye a ga-abụ unu afụgo n'ụwa mgbede ka mma ọ meelụ Mike Ejeagha mekwalụ Teresa Ofojie e bunye ya Sienna nye ya 1 million nye ya ngwa egwu ọkwa Lord Zeus family ọkwa unu melụ ya ọkwa na a share video comment ya ọkwa ya butelụ ọkụ niile m sịkwa na ọ ka unu jide ka unu ji ee na anyị emegokwanụ ozugokwanụ ụgbacha mụnwa nọzikwa n'ụzọ nke m ụna ka m na-anakwa sị na ọ ka m kenekwanụ ọra eze mụ na afụgo na ọ na-abụ ụgbọ ka anyị nọ wee ka atụle